tunya tunya na a bɛna dɔ bɔ ne ni e ka jigitigɛ la a bɛna dɔ bɔ ne ni e an jigi tigɛla an yɛrɛ dannen t'o ko foyi la ne ni e yɛrɛ kɔni bɛ kan ka ala yɛrɛ bato ten mais an jigiya foyi tɛ ala kan k'a fɔ ko ala bɛna an jigi tugu walama an kɛni bɛ ka bato minnu kɛ k'a fɔ ko anw bɔtɔ nin bato ninnu nun ma kiyama don alaw taala fɛ tuɲa tuɲa na an kɔni bɛ kan ka alaw taala bato an bɛ kan ka ala bato mais dɛngɛnɛya yɛrɛ batoli la sika bɛ ne ni aw ka bato la sika bɛ ne ni e ka weleli la ka na alaw taala ma est ce que waati dɔw la nin tɛ na ne ni e hakili la ka an yɛrɛ kuma ɲininka yala est ce que alaw taala yɛrɛ kɛni bɛ ka anw lamɛn wa est ce que alaw taala yɛrɛ kɛni bɛ ka anw ka weleli kan nin lamɛn wa est ce que alaw taala yɛrɛ mako bɛ anw na wa bi ma anw bila ala nin bato la dɛ bi ma anw bila alaw taala wele la dɛ bi ma anw bila an hakilinataw n'an miiriyaw ani fɛn min bɛ an bu ni kolo cɛ ani an zɛmɛw cɛ an ye nin bɛɛ yiraka alaw taala la mais jusqu'à là anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko changement tɛ yen ni ala taala sɔnna ne ni e an y'an kulo malɔ kosɛbɛ kisa dɔ bɛna ne ni e madɛmɛ adamaden ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko an ye kisaw lakali kisa lakali a bɛ hakili di maaw ma u ka ɲɛnamaya kɛcogo la kisa minnu don a sabatila kisa minnu don fana an karamɔgɔ senmaw de y'a lakali an bɛ alaw taala dali kisa min lakalitɔ k'a kɛ yɛlɛmani ye an ka miiriyaw ma ka na alaw taala ma k'a kɛ changement ye an miiriyaw ye seniya alako la an ka duwawu waati la k'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala le bɛ duwawu jaabi ni alaw taala sɔnna an bɛna an ka kisa damina nin ye lɔnnikɛla dɔ ye adamadenw ka ɲɛlayeli la alihamudulila ni min ye a bolo sigiyɔrɔ dɔn ka tila ka adamadenw wele ka na ala ma a y'a kalan kɛ k'a baara kɛ a caman na anw b'olu jate maaw cɛma maa minnu ni alaw taala ye o jidi lɔnni na ala yɛrɛ ko k'a ye lɔnni fitini de di adamaden ma nin de ye an ka kɔrɔsili ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin cɛ alihamudulila a bɛ bɔ egypte jamana kan a bɛ fɔ jamana min ma ko misra a bɔla egypte ka na haramɛni so la min ye maka jamana ye nin cɛ nana maka jamana na komi maaw bɛ bɔ ka taa umura la maaw bɛ bɔ ka taa hiji la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alikaba ni nin waati ɲɔgɔnna tɛ anw ka alikaba tawafu tɛ lajɔ su fɛ maaw bɛ tawafu la tile fɛ maaw bɛ tawafu la maaw bɛ kan ka alaw taala bato maaw bɛ kan ka tawafu kɛ waati bɛɛ umurakɛlaw bɛ taa la waati bɛɛ dɔw bɛ taa umura kɛ k'i kɔsegin dɔw bɛ taa k'i kɔsegin nin ne ye alaw taala ka so belebele dugukolo kɔ kan so fɔlɔ min jɔla bato bonda kɔnɔ min ye kaaba ye ala kana ɲa haramu don silama foyi ni nin so cɛ ala ma nin so yeli nɔgɔyala silama bɛɛ la ka fɔ ni ye alhamdulila karamɔgɔcɛ bɔla misira egyptien don a taala maka jamana la a tola maka jamana na a dola alkaba kɔnɔ ale ni maa minnu nana visiti la alihamudulila maka alihamudulila i tɛ taa ka taa taama dɔ b'i senkɔrɔ ka taa tawafu dɔw kɛ ka nafila bato caman kɛ nin cɛ don min kɛla nin cɛ ye mɔgɔ lɔnniba ye a b'a kɔnɔ k'a fɔ n'ale dola maka maaw tɛ n'a lɔnna a fana nana a bɛ kan k'a ka tawafu kɛ jamaw sinna k'a ye damina e eh, karamɔgɔ sinna nin tɛ nin wa karamɔgɔ sinna nin tɛ nin wa nin tɛ karamɔgɔba nin ne wa jamaw nana ka na a lakori k'a lamini a ko karamɔgɔcɛ e do ka di anw ye alaw taala kitila e ni anw ka ɲɔgɔn yeli la nin makaso kɔnɔ yan anw kɔni bɛ min ɲini i fɛ anw tɛ n'i bilala nin cogo la dɛ anw ye fɛ ye muhadara ye leçon dɔ le di anw ma ye anw kawandi ye wajibili dɔ kɛ k'a di anw ma nin ne ye alaw taala ka jɔnw ye o bɛ bɔ ka taa dunuya fan fan i k'i sɔn i m'i sɔn maaw kɛt'i bilala ala ko la k'i ye ala ko lase o ma ka d'a kan o y'i ye tuma dɔ telewisiyɔn na o y'i kumakan mɛn tuma dɔ rajo la mais alaw taala kitila ɲɔgɔn ye la aw ni ɲɔgɔn cɛ jama y'a ɲini a fɛ ko karamɔgɔ anw tɛ se k'ele labila ten f'i ye na ka na muhadara conférence dɔ le kɛ anw bɛ sigi k'i lamɛn a karamɔgɔcɛ do fana alaw taala ka diina laselila le diina baarala don est ce que a bɛ ban wa a ma ban o sinna ka kɛnɛni dɔ créer alikaba misiri fan dɔ fɛ jamaw farala ɲɔgɔn kan karamɔgɔcɛ kɛtɔ wajibili kɛla ka d'a kan jamaw y'a ye kɛnɛ senima nin kan o fana y'a nata k'a fɔ k'a ye hakililajigi kɛ karamɔgɔcɛ a sigini bɛ jama ɲɛfɛ jama natani b'a kumakan na jama natani b'a ka wajibili duman na ala ma lɔnni dila an bɛɛ ma ala ma kumakanw kɛla nafa ye silamɛw ma duniya fan tan naani bɛɛ fɛ jani karamɔgɔcɛ ye kuma damina bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alihamudulila wajibili le wa kutuba le wa kɔnferansi le wa karamɔgɔ bɛ kuma ɲɛbila le kɛ fɔlɔ ka alaw taala tano ka tila ka ala kira ka cidenya seereya ka tila ka sɔlatu caman kɛ ala kira kan a n'a ka somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn senimaw bɛɛ nin de ye wajibili caman damina ye

ale sinna k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta a sinna ka kule misiri kɔnɔ karamɔgɔcɛ ma kuma damina fɔlɔ cɛkɔrɔba siginin tola jama bɛɛ kɔfɛ k'a bolo kɔrɔta ko a bɛ min ɲini karamɔgɔcɛ fɛ karamɔgɔcɛ kana baro foyi damina a bɛ karamɔgɔcɛ lakali ala la a y'a kɛ ala kosɔn karamɔgɔcɛ y'a to fɔlɔ ale bɛ kuma a bɛ maaw baro a ka kisa la nin ye kabakokoba le ye maaw kɔnsanterenin bɛ ka karamɔgɔcɛ min lamɛn a ka di maaw ye o natanin b'a kumakan na bɛɛ siginin bɛ bɛɛ kɔnsanterenin bɛ nin misiri belebele kɔnɔ min ye kaba misiri ye ele cɛkɔrɔba bɛ sin k'i bolo kɔrɔta jama kɔfɛ ko ala la ko karamɔgɔ kana kuma damina fɔlɔ i b'a ɲini karamɔgɔcɛ fɛ ala yɛrɛ kosɔn karamɔgɔcɛ y'a to fɔlɔ e bɛ kuma bɛɛ k'a lamɛn a cɛkɔrɔba kɛtɔ kuma min fɔla bi o kuma de ye ne ni aw ka bi suje ye kuma damina munumununa dɛ mɛ kuma yɛrɛ tɛmu kuma laɲini kuma kɛtɔ min kan cɔ kuma min bɔtɔ cɛkɔrɔba da kuma min bɔtɔ alimami da o tɛ dɛ alimami min siginin bɛ jama ɲɛfɛ lɔnnikɛla min siginin bɛ jama nin ɲɛfɛ ni maaw natanin b'a ka wajibili duman na wajibili kɛtɔ nin kɛnɛ kan bi min yɛrɛ ka di ka tɛmɛ karamɔgɔcɛ ta kan cɛkɔrɔba y'a bolo kɔrɔta ko karamɔgɔcɛ y'a to a ye kuma karamɔgɔcɛ ko ko n diɲɛna e bɛ se kuma na a ko karamɔgɔcɛ ma a y'a yɛrɛ kofɔ o tɛ waso ye ni ala taala ye nɛɛma k'i ye n'a ye fisamantiya min k'i ye i bɛ se adamadenw barola la taasili bonda kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ala de ye fisamantiya k'i ye n'a ma kɛ ni yɛrɛyira ni waso ye a y'a yɛrɛ kofɔ jaa nin cɛkɔrɔba ye nafolotigiba de ye a sigiyɔrɔ ala ye se k'a ye sosiyetew b'a bolo entreprisew b'a bolo transport fana alihamudulila ala taala ye transport nɔgɔya a ma a ko nin se bɛɛ kɔfɛ ale lajarabila bana dɔ la bana min y'ale sen bɔ a kɔrɔ a tun tɛ se taama na i bɛ tubabula jamana jamana fɔ ni maaw danin bɛ o ka médecine na o ka dɔgɔtɔrɔw la a faransi le wa a suisse le wa a ameriki le wa a kanada le wa a australie le wa nin nafolotigi ko cɛkɔrɔba ko ko ale sela nin jamana bɛɛ la ka fura ɲini a ka bana la bana min y'a bali k'a dɛsɛ taama ma f'a sen bɛɛ bɔla a kɔrɔ a ye nin jamana bɛɛ tourné a tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ belebele bɛɛ fɛ ni wari ko le alhamdulillah a bɛ ala tano Allahu ta'ala ye se k'a ye min b'a to a bɛ bɔ ka taa a yɛrɛ furakɛ mais nin si ma se k'ale ka bana furakɛ cɛkɔrɔba ko di ko nin si ma se ka ne ka bana furakɛ ne yɛrɛ seginna n yɛrɛ ma n ko di n ko Allahu ta'ala dɔrɔn de bɛ se ka ne furakɛ subhanallah jigitigɛ kɔdan dɔ le ye ten en espérant avec ta richesse avec ta fortune en me déplaçant peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut me donner la santé ka bɛn dɔgɔtɔrɔw ka traitement ma mais a ye nin bɛɛ kɛ kɛnɛya ma na a ye nin bɛɛ kɛ a ma bɛn ale yɛrɛ ko k'a ye nin ko di Allahu ta'ala ma sa a sɛgɛla a seginna ka na a ka jamana na a segi min kɛla a y'a denw lajɛ a ko a denw ma n bɛ min ɲini aw fɛ ne bɛ na n ka société kalifa aw la n bɛ n ka entreprise kalifa aw la ne bɛ na n bolo bɔ nin bɛɛ la mun na n tɛ se la taama na kɔ n sen bɔla n kɔrɔ bana nin don a kɛni bɛ ka n tɔɔrɔ kosɛbɛ n farikolo tɔɔrɔni bɛ n kan kosɛbɛ donc ne bɛ sigi bon na n bɛ ko to aw bolo a denw ko ko baba baasi t'a la komi bana fura ɲinina ka segin a ma bɛn i ye jamanaw lataa a ma bɛn anw m'a ɲini i fɛ anw fa y'i sigi so kɔnɔ alhamdulillah fa sigila so kɔnɔ aw ye Allahu ta'ala ka masaya lajɛ a sigini tola so kɔnɔ a ko ko a denw ye tele bila a la ale ka so kɔnɔ a ka salon na tele min bɛ bila a la sɔn o de ye ka alikaba bila a la ka maka bila a la a ye kaba lajɛ ka maaw lajɛ bato la télévision bilala a la a sigini tola salon na a bɛ kan ka kaba lajɛ a bɛ kan ka kaba lajɛ a bɛ kan ka kaba lajɛ a kulela k'a denw bɛɛ wele ko n denw ko n bɛ taa mansacɛ bara ɛ a denw ko ko baba i bɛ taa mansa jɔn bara jamana mansacɛ i kan b'o de ma wa a ko a denw ma ko n bɛ taa mansaw ka mansa bara min ye Allahu ta'ala ye denw ko ko a ko baba ko fo n'an ye avion ko ɲɛnabɔ a ko ko aw ye avion privé ta ka fara n kan n bɛ taa Allahu ta'ala kɔ n bɛ taa Allahu ta'ala sɛgɛrɛ subhanallah denw sinna ka fa ka voyage programmé fa ka voyage labɛnna fa a taala maka nin bɛ chaise roulant le kɔnɔ a sigini bɛ chaise min kɔnɔ maa minnu tɛ se ka taama u bɛ sigi chaise min kɔnɔ o se min kɛla maka kuma lasurunya bolo ma o dola n'a ye misiri la kaba misiri ne ni e y'a lajɛ lon fɔlɔ min na ne ni e ɲa latɔ alikaba kan kabini fitinima i bɛ imaji ye i b'a ye tele la mɛ don min ni alaw taala bɛna kolasɔnɔya kɛ ne ni e ye ka alikaba yeli nɔgɔya an ye nin fana ye ko kuraba ye ne ni e ka ɲɛnamaya la ayi ye sato minnu ye ka ɲɛnamaya la olu tɛ sa ye bon belebele minnu ye faransi walama ameriki walama australi olu si ni alikaba tɛ kelen ye nin ye so ye so min a jɔ kɛla histoire ba ye anw ka diina histoire la a sela misiri la a ɲa ye alikaba ye a ko ko aw ye n puse ka n gbɛrɛ alikaba la o y'a puse k'a gbɛrɛ alikaba la a ɲa sinnin bɛ alikaba ma cɛkɔrɔba ko a y'i kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ a ko ala e min ye sankolo fɛnsɛn i ma sen bila sankolo la piliye t'a la ala e min ye dugukolo fɛnsɛn k'a sabati adamadenw b'o ka kow k'a kan ala ne bɔla n ka jamana la n bɔla n ka so kɔnɔ ka na ile alaw taala sɛgɛrɛ yan ka na ile alaw taala kɔ mansaw ka mansa ala bana min bɛ n fari la a ye n bali taama ma ala n ye taama fɛ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ mɛ n nanin b'a la k'a fɔ ko e alaw taala kelen ne bɛ se ka n furakɛ ka n basi ala n nanin i ma ala ye n furakɛ ka kɛnɛya di yan k'a d'a kan n jigi tɛ danfɛn foyi kan fo ile alaw taala ala ni dɔ dɔ ma kɛnɛya sɔrɔ ala a ka di ne ye n ye to i ka so nin kɛrɛfɛ yan saya ye ne sɔrɔ ka n to yan subhanallah cɛkɔrɔba ka ala dali a ye alaw taala wele nin nafolotigi ye alaw taala wele ni seniya weleli ye a ye alaw taala wele dusukun tun ka seni a ye alaw taala wele a nɛn tun ka seni a ye alaw taala wele farikolo yɛrɛ kɛni bɛ ka limaniya k'a fɔ n kɛni bɛ ka ala wele min kɛ nin cɔ alaw taala kɛni bɛ ka n ka weleli mɛn alaw taala fana kɛtɔ n ka weleli jaabi la a ye duwawu kɛ a ye alaw taala wele a ye alaw taala wele ale yɛrɛ tola duwawu kɛ le la sa ale sɛgɛla a sina sunɔgɔnin dɔ sina k'a ta sunɔgɔ fitini dɔ y'a ta a tola a siginin tola a ka sɛzi kɔnɔ a ye sunɔgɔ damina sunɔgɔ nin kunnagala ma janya nin kɛla sunɔgɔ ye sunɔgɔ min ma waati jan ta a tola nin sunɔgɔ la alikaba kɛrɛfɛ alaw taala weleli kɔfɛ a ye mun mɛn k'a to a ka sunɔgɔ la welelikɛla dɔ y'a fɔ a ye a ka sunɔgɔ la k'a ta tɔgɔ ma ko karama sera ko wuli i ye taama alaw taala b'i furakɛ ka ban a bɛ sunɔgɔ la a tila min kɛla ka duwawu kɛla alikaba kɛrɛfɛ a ye nin kumakan mɛn k'a to sunɔgɔ la k'a ye wuli ko alaw taala y'a furakɛ ka ban ale sinna ka wuli nin sunɔgɔ la ka sin ka wuli ka bɔ a ka wotoro nin kɔnɔ sɛzi nin kɔnɔ ka sin ka bori damina tawafu kɛyɔrɔ a bɛ kan ka bori a bɛ kan ka bori maa min ye waati jan kɛ a sen minana a la a tɛ se taama na ale yɛrɛ tola borila a bɛ komi denmisɛn min mɛnna a ma wuluma denmisɛn min mɛnna a ma wuluma bɛɛ natani b'a ka wulumani na o ye sin dɔrɔn ka wuli ka jɔ a sen kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko boritɔ de ka d'a kan a ye waati min kɛ duguma a bɛ fɛ k'a bɛɛ rattraper un coup donc cɛkɔrɔba wulila ka bori daminɛ a bɛ borila alikaba kɛrɛfɛ a bɛ kan ka bori a tola borila a hakili seginna k'a fɔ i ne tun sen minɛni bɛ n na ne tun balini bɛ taama ma a sinna a y'a ye k'a fɔ alaw taala ye kabako ko min labori a kan a sinna sisan k'a to nin bori la a sinna ka lɔ k'i kun kɔrɔta tuguni ka sanfɛla lajɛ a ko ko ala ele alaw taala min tɛ dɛsɛ i kaɲako tɛ yen k'a fɔ ala kaɲana nin na ala dɛsɛla nin na ele alaw taala dɛsɛko tɛ yen kɔnɔnafili t'ile alaw taala min na ele alaw taala b'i ka ko le la la segɔni segɔni bɛ kan ka ko kura dɔ kɛ ne ye n jigiya seniya ka n'ile alaw taala ma ala ye ne lajɛ ni n ka jɔnya ni n ka adamadenya ne y'ile alaw taala wele ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ se ile alaw taala wele la weleli la ele alaw taala bɛ weleli min fɛ à cent pour cent mais ni n ka jɔnya ni n ka adamadenya n ye n seko damayira min kɛ ele alaw taala n'i ka fonisereyaba sinna ka ne ka duwawu jaabi ne jɔn lama fo ni ka duwawu jaabi ka tagama lanɔgɔya n ye n sela ka taama cɛkɔrɔba bɛ nin fɔ don min misiri kɔnɔ karamɔgɔcɛ min tun kan ka wajibili kɛ ni mɔgɔw sigini tun bɛ k'a lamɛn cɛkɔrɔba min y'a bolo kɔrɔta n'a kɛni bɛ k'a ka histoire fɔ karamɔgɔcɛ le wa jama minnu siginin bɛ misiri la le wa nin histoire fɔ min kɛla ninnu kelen kelenna bɛɛ lakafonin ka ɲaji bɔ damina o ka ɲaji bɔ damina mun na o ɲaji bɛ bɔ la parce que o y'o yɛrɛkun ma ɲininka yala o nin cɛkɔrɔba ye weninkɛ ɲuman min ta a ye miiriya ɲuman min ta a ye intention ɲuman min ta a ye jigi ɲuman min ta ala ko la a lala ala la a y'a jigi sɛmɛ ala la a fana m'a dɔn k'a fɔ nafolo min b'ale bolo nafolo ma kɛ sababu ye ka kɛnɛya d'a ma a ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lakafonin lataama a hakili y'a ye k'a fɔ alaw taala dɔrɔn de bɛ kɛnɛya d'a ma o kosɔn a nana maka ka tila ka n'i jɔ alikaba kɛrɛfɛ ka i ɲɛ lɔ alaw taala la k'a ka duwawu seniman kɛ miiriya ka seni weninkɛ ka seni alaw taala y'a ka duwawu jaabi nin ne tun ye ninnu bɛɛ lakafonin kasikan ye subhanallah ka d'a kan o bɛɛ b'o yɛrɛ ma ɲininka anw ye adamaden ye komi nin ye adamaden ye mais yala masa alaw taala ka kabakoko sugu min labori nin kan nin ka bɛn a ka woninkɛ ɲuman ma ka bɛn a ye ala ko jiginni degré min ye ala fana y'a ka ko bila o bonda de kɔnɔ nin kisa karamɔgɔcɛ min tun kan ka wajibili kɛ misiri la nin kisa kɛla ale yɛrɛ le sen kan ale ma wajibili kɛ tuguni cɛkɔrɔba ka kuma ka wajibili bɔ a lon a kɛla taasi ye adamaden bɛɛ ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko husnu zɔn o le ka i miiriya ɲa k'i weninkɛ seniya ka na alaw taala ma donc ne ni e y'a dɔn k'a fɔ jaa alaw taala ye nin ne fɔ ko jɔn de bɛ adamaden min tɔɔrɔnin bɛ jɔn de b'o ka eh, o ka haminako wuli n'a tɔɔrɔnin bɛ ne o le ye alaw taala ye a ma ɲinɛ i fana kɔ a b'i ye la i ka kɛwale fitinin n'i ka kɛwale belebele bɛɛ ala b'a bɛɛ dɔn mais kan'i jigi tigɛ i kan'i jigi misɛnya i kana bila i kɔnɔ k'a fɔ ko ala mako t'i la alaw taala b'i ye la i fɔta n'i kɛtaw i bɛ min kɛ dogo la i bɛ min kɛ kɛnɛma alaw taala ɲa bɛ nin bɛɛ la espoir kura ta jigiya ɲuman ta miiriya ɲuman ta ka na alaw taala ma masa min ye nin cɛ bɔ a ka kɔnɔnafili la masa kelen o ɲa bɛ ne ni e la ni alaw taala sɔnna sika t'a la n'an miiriyaw ɲana an weninkɛw seniyana alaw taala bɛ ne ni aw ka duwawu jaabi ala kira bɛ nin fɔ hadisa la n'an ka seyiku al albani a ye hadisa nin seniya ko udu llaha wa antum muqinuna bil ijaba aw ye alaw taala wele aw ye duwawu kɛ aw ye duwawu kɛ aw yɛrɛ ye aw y'aw damakasi alaw taala ye aw ye aw ka kow maɲininka ala la mɛ duwawu kɛ waati aw ye dɛngɛnɛya aw y'a bila aw kunna aw y'a bila aw miiriyaw la aw y'a bila aw sɔnɔmɛw kan k'a fɔ ne kani bɛ ka ala wele ko min na nin sika t'a la alaw taala bɛ na n ka duwawu jaabi i kana ɲina dɛ duwawu kɛ a bɛ mɛn ɲaɲa lon dɔ natɔ i b'i yɛrɛ ye k'a fɔ i tun bɛ bolo min na alaw taala y'i bila bolo gbɛrɛ la duwawu sababu la duwawu joli le bɛ bi a kɛni bɛ ka minɛ ne ni e ma mɛ an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'an ye duwawu dɔw kɛ waati tɛmɛnenw la ja ala kɛni bɛ ka duwawu ninnu le jaabi ten n'a m'a minɛ e ma dɔ la a bɛ t'a minɛ e ma dɔ la mɛ ele hakili yɛrɛ t'a ye fo waati dɔ la n'i yɛrɛ sigila k'i yɛrɛ kɔntɛbɔ k'i yɛrɛ mafilɛ k'i ka ɲɛnamaya mafilɛ ka maa gbɛrɛ ka ɲɛnamaya mafilɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala ye faveur belebele k'i ye alaw taala ye lawasa belebele k'i ye an bɛ alaw taala dali ka an miiriyaw seniya ka taa alaw taala ma ala m'o kɛla n'o tɛ maka yɔrɔ don yɔrɔba don dɛ liyɔrɔma yɔrɔ don ala yɛrɛ kalila so min na la uqsimu bi hadha albalad ne alaw taala bɛ kali maka la kalili bɛ kɛ so min na ha o tɛ sodenni ye dɛ ale le ka fisa ni so bɛɛ ye dugukolo kɔ kan mun na ala yɛrɛ le kalil'a la a ɲɔgɔn tɛ sow la alaw taala de y'o kɛ a bɛ arabuw le ka jamana kan alaw taala le fana y'o kɛ anw ka kan ka sɔn o ma o ka kan ka diya anw ye ka d'a kan limaniya le ye nin fana ye ko dɔw bɛ yen ala ye a hɛrɛ kɛ jamana dɔ ye surtout jamana ville dɔw ye ko anw silamɛw fana ka kapitaliw don maka ni madina olu le ye sow ka fisamante ye dugukolo bɛɛ kan i ka village maka ka fisa n'a ye i ka eh, jamana maka ka fisa n'a ye madina ka fisa n'a ye ala de yɛrɛ de ye nin fisamantiya di maka ma ani madina donc dugukolow ka fisa ni ɲɔgɔn ye adamadenw fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye a ye cidenw ta ka fisamantiya di olu ma cidenw ka fisa ni bɛɛ ye donc nin ne alaw taala ka danni ye a bɛ fɛn dan fɛn min k'a diya a bɛ tila fana ka danni fɛnw cɛ ma a bɛ fɛn dɔw suwazi danfɛn dɔw suwazi ka fisamantiya di olu ma donc ne ni e y'a dɔn k'a fɔ ko duwawu minnu kɛtɔ an bolo maka surtout misiriw bɛɛ la belebele min farida kelen n'i bɛ baraji waa kɛmɛ sɔrɔ min ye kaaba misiri ye a farida kelen pe e bɛ se i ka jamana misiriw an ka belgique ni faransi ni afiriki ni eh, azi ni ameriki misiriw an bɛ baraji min sɔrɔ o farida seli la san kelen maka kelen pe filɛ dɛ seli fana dɔrɔn pe seli fana dɔrɔn pe baraji waa kɛmɛ i bɛ bɔ n'o bɛɛ ye duniya misiri tɔw la o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min o de ye yɔrɔ dɔw ye walahi eh, maa minnu yɛrɛ b'o ka bato bɛɛ kɛ fajiri seli fana lansara fitiri saafo nin ne ye ala ka fisamantiya ye ale misiri farida kelen pe o kosɔn ni maaw taala umra la walama hiji la maa si tɛ fɛ farida seli kelen ye fɔ i kɔ misiri la ka d'a kan baraji waa kɛmɛ waa kɛmɛ waa kɛmɛ ele bɛ sin ka baraji waa kɛmɛ sigiyɔrɔma looru sɔrɔ tele kɔrɔ baraji waa kɛmɛ waa kɛmɛ fila waa kɛmɛ saba waa kɛmɛ naani baraji waa kɛmɛ looru ɛ i bɛ baraji waa kɛmɛ n'i ye baraji waa kɛmɛ kelen pe k'a latila an ka ɲɛnamaya sanw na k'a fɔ ala la ne kɛtɔ san joli kɛla seli la ka n to n ka jamana kɔnɔ seli fana lanzara fitiri safo fajiri ne bɛna san joli kɛ olu seli la ka se baraji waa kɛmɛ labɔ la o ye san caman ko de ye mɛ misiri nin na i bɛ se k'a sɔrɔ lɛri eh, miniti bi saba kelen kɔnɔ ka bɛn i yɛrɛ tɛ mɛn sa eh, seli fana mɛnna ɲaɲa a tɛ tɛmɛna miniti tan kan miniti seegin miniti wɔɔrɔ waati dɔ la miniti duuru o lɛrinin kunkurunin na i bɛ sin ka barajiba nin sɔrɔ maa k'a bila programme na hamina ko minnu b'i kan alahu taala wele i ye tila fana ka déplacer k'a yira ka alahu taala la n bɛ nin voyage lawuli e de kama ka n'i ka sow ka ɲuman la sow ka barakama sow ka nafama sow ka yɛrɛ yɛrɛ o de maka ye ale le ka fisa ni duniyaso bɛɛ ye ale le fana misiri bato baraji ka bon ni duniya misiri bɛɛ ye n'ale bɔla yen ala kira ka misiri madina masjidu nabawi n'o de bɔla yen an ka misiri sabanan min bɛ n'a ye f'a ma ko bɛtul maqdis an bɛ alahu taala dali